Moni moni nde kungonena mwachidule za Senzo Meyiwa. Senzo anabadwira ku Durban, South Africa. Anali oti amachokera ku banja losauka kwambiri koma chimene amatha iyeyo inali mpira. Kuyambira mu 2005 anali reserve goalkeeper wa Orlando Pirates. Kenako anapezeka kuti mpakana anamusankha ku joina Bafana Bafana nde mu Bafana Bafana anali goalkeeper komanso anali captain. Zaka zake panali mpungwepungwe eti kumpira amalembesa kuti anabadwa 1987 pamene ena amatsutsa ambiri amati iyayi munthuyu chaka chake chenicheni anabadwa 1984 koma nanga si mpira pena anthu amachita mainasi kuti akhalitse akusewera nde anapezeka kuti ama- anali otchuka anthu akumudziwa katswiri osati masewerayo anakwatira mtsikana amene anali naye ku sukulu dzina lake mandisa anaberekerana naye mwana. Zinali zabwinobwino, makolo ake a Senzo amam'konda Mandisa'yo kwambiri, chabe kuti a Senzo'wo amakonda azimayi. Amakonda amakhala ndi zibwenzi nthawi zonse. Atamukwatira Mandisa'yo, asanaberekerane naye mwana, anayamba kaye akabereka mwana kuchibwenzi. Nde Mandisa'yo amadziwa, anangovomereza, mpakana nayenso anatani, anabereka mwana. Nde. zomwezi kaya ndingati zachibwana kaya zachani anapezeka kuti anamuona pa tv mzimayi wina otchuka oyimba amayimba gospel ku south africa ko dzina lake kelly khumalo anamuona pa tv nde anamusilira kwambiri nkuuza anzake kunena kuti ine mtsikana uyuyu ndikumufuna koma sindikufuna naye chibwezi ndingofuna kumseweretsa nde anzake ena ma connection anapezeka kuti anampanga link up ndi kelly uja iye nde nkukhala ngati wakamuuza kelly uja Komano mwina kunali kusamudziwa Kellyyo, Kelly sanalole kuti sungandipusise ineyo eti? Anamulondola kuti iweyo ndi ine ndi chibwezi. Nanga ngati wabwera kwa ine ndi chibwezi? Iye kumazitenga zoseka, ha ha ha. Kenako basi lero ali naye, mawa ali naye, mkuja ali naye. Mpaka anzake kuyamba kudabwa kuti aa kodi inu mesa mmati mukangosewera uku? Basi anangoyamba kupezeka kuti wakhala ndi chibwezi ndi Kelly uja. Kelly amanena kuti samadziwa kunena kuti Senzo ndi wokwatira, chimene chili chinthu chodabwitsa. Senzo anali kaputeni komanso goalkeeper wa Bafana Bafana. Ukhala bwanji osadziwa kuti ndi wokwatira? Nde anapezeka kuti mpaka nthawi ina yake mkazi wake wa Senzo anamulondola Kelly Khumalo Kelly ali ndi sister wake, kunena kuti chifukwa chani ukuyenda ndi amuna anga azimayiwo eti? koma anapezeka kuti anamenyedwa ndi mkazi wake wa senzo uyo mandisa aya anamenyedwa ndi kelly khumalo ndi sister wake mpaka anapititsana ku khoti chani komano nthawi imeneyo ndiyomwe no poti kelly ankanena kuti sakudziwa kunena kuti senzo ndiokwatira nthawi iyi ndiyomwe no amayenera kukhala kuti wadziwa kuti ndiokwatira komano olo atadziwa kuti ndiokwatira sanamusiye instead anatenga mimba anatenga mimba nkumapitiriza nde zimaoneka ngati kuti pena senzo amakhala ngati afuna chiwiri koma pena amakhala ngati afuna kumusiya mandisa uja zinafika kuti mpaka mandisa ananyanyala kuti ah basi ndazitani ndazisiya senzo nkumakakhala kwa Kelly uja nde a Kelly anali otchuka anali a celebrity anyway oti ndi oyimba nyimbo zawo zili paliponse zimamveka nde anakhalakhala mwana amene amabadwa anapezeka kuti m'mamagazini mwayambaso kutulukaso zina zachilendo a Senzo aja sakuonekaonekanso kudzaona apeza kuti abwereraso kwa akazi awo a Mandisa chifukwa choti makolo ake a Senzo sizimasangalasa za Kelly amamukana ah no ife zimenezo zo ayi iwe ndi wokwatira uli ndi mkazi umpase ulemu ndipo umkonde mkazi wako amakaniratu kumpanga acknowledge Kelly uja nde anapeza kuti basi mpaka m'mamagazini ku south africa kuja a Senzo aja kumajambulisa ndi akazi awo atalemba kunena kuti I am sorry kumapepesa kwa mkazi wake nthawi yonena kuti Kelly Khumalo wangobereka kumene nde obviously zinali zowawaso kwa Kelly uja kuti o oh, wandisiya wabwerera kwa mkazi wake nde anabwereradi koma amapitabe kwa Kelly uja mpaka mwana atabadwa amakamuona mwana wa Kelly uja amati akamusamala mwana wa Kellyyo nde it's almost like amati wapita uku wapita uku wapita uku wapita uku apitira kwa mkazi wake apitanso kwa Kelly uja azimayi awa samagwirizana makolo ake abale ake onse a Senzo anali against Kelly samamfuna nde mwana ali 7 months kapena 8 months mu October 2014 Senzo anapita ati kukaonera show ya Kelly Khumalo kenako nkunena kuti a ndikupita kukamuona kaye mwana kunyumba kwake kwa Mandisa kwa mkazi wake weniweniyo kunali pate ndi amati "Ah, ndikupita kupateko kunalinso anzake ena kupateko koma anali ndi anzake ena awiri amene anatengana nawo kupita kwa a Kelly A- ati amaka- amafuna akamuone mwana akamugonetse mwana nde atakumana ndi Kelly uja Kelly anamuuza kuti ah tiye ku Vosloorus kwa amayi anga amayi anga nkomwe kuli mwana nde ananyamuka Senzo uja kupita kumene koko ndi anzake awiri aja ndi kumene koko kunapezeka kuti kunali Kellyyo kunalinso mphwake wa Kelly Zandile ndi kunabwera chibwenzi cha mphwake wa Kelly onsewo anali kutiko kunyumba kwa amayi ake a Kelly ku Vosloorus ndi akuti amayi ake a Kelly anatani anaphika kunena kuti ah musachoke ndakuphikirani ndi amakhala akulandira mafoni kuchoka ku nyumba kwake kwa akazi ake kunena kuti "Ah, mubwera nthawi yanji amanena "Ah, ndikubwera posachedwapa anzake enanso kumuyimbira mafoni kuti "Ah, anthu mesa kodi tasonkhana kuno tupanga phwando muli kuti tikudikirani uja nkunena "Ah, ndikubwera pompano pompano ndikubwera ndingogoneka mwana ndikubwera koma chifukwa chonena kuti amayi ake a Kelly anali ah khalani pansi mutani mudye anthu aja ati kukhala pansi kuti atani adye nde nkhani ndi pameneno zinatani zinachitika panagwa nkhani pamenepo kuti anthu akhala mnyumba muja onsewa akuti akudya akuti kunabwera akuba analowa mnyumba muja anali ndi mifuti anthu awiri ati ananena kuti mutipase mafoni anu nde munthu mmodzi mnyumba muja chibwezi cha zandile akuti chinathawa mu nyumbamo chibwezi chathawa anthu aja ati tikuti tikufuna mafoni nde kuti kunagwa mpungwepungwe chabe mnyumbamo

aliyense amanena version yake onse a nyumba amene anali nyumba safotokoza chenicheni chomwe chinachitika amangoti kuti kunabwera akuba amazaba mafoni kenako senzo amafuna kumuteteza kelly ndi anamuombera nkuthawa pamene pamavuta nkhani pamene kunali sono anthu ngati amabwera kuzaba mafoni chifukwa chani anachoka opanda mafoni komanso ngati anthu anabwera kuzaba kuza- ngati anthu anabwera kuzaba chifukwa chani chibwezi cha zandile choti chinali nyumbamo chinakwanitsa kuthawa kuwadutsa akubawo oti anyamula mifuti kutuluka kuthawa osamuombera iyeyo bwanji akuthawayo kusiyana nkumuombera munthu oti wakhala nyumbamo komanso anamuombera iye yekha chifukwa chani komanso akuba anji obwera mkati mwa nyumba kuzafuna mafoni pamene panja panali chigalimoto chopuma cha senzo osaba osatenga kiyi wa galimoto kuba galimotoyo bwanji ndi nkhani zake sizimamveka bwinobwino e mpolisi amene anayambirira kubwera kuzafufuza ana anamwalira ati ana- anadyetsedwa poison kaya anthu ena ake anyamata awiri anadzipereka kuti tikhala ma witness taonapo zina zake zinachitikapo wina anafa adadya poison wina anaomberedwa ndi nkhani zake palibe amene akudziwa chenicheni panopo kunagwidwa anthu 5 akuti anthuwo ndi amene anatani ana- anapangana kupanga chiwembuyo koma umboni weniweninso palibe akuti anachita link kaya anapeza mfuti ndi nkhani zake patha zaka zambiri iyo 2014 mpakana kufika 2024 milandu yonena kuti mutu wake sutani suwoneka kuti akuti chenicheni chinachitika ndi chani ena akunena kuti ayi zikuoneka kuti mmodzi mwa anthu amene anagwidwawo anayimbiranapo foni ndi kelly khumalo zikuoneka kuti akuti anapereka ma statement anthuwo kunena kuti tinatumidwa koma anthu omwewo anatembenuka kunena kuti anachita kutichita force kuti tiyankhule zimenezo sitinatumidwe tinatumidwe nde anthu ambiri anamtembenukira kelly khumalo kwambiri chifukwa nayenso sanadzithandize anapezeka kuti galimoto yomwe senzo anasiya panja ija yoti anali atangogula kumene bmw anapeza kuti inali panja pa nyumba ya mayi ake iye anangoyitenga galimoto ija kuyamba kumagwiritsa ntchito kumayendera kumatani anthu akukonza mwambo wa maliro sanakayibweze galimoto ija iye kumangoyenderabe ndi anthu anamuukira kuti aa katundu wa eni yake kabwezeni kwawo nde anthu amamuda kale chifukwa chonena kuti nanga senzo waphedwera mnyumba mwakwawo kwa amayi ake kuti iyeyo kukhala wachibwenzi nde wachibwenzi amadedwa ndi kale ndi akapeza kuti munthu oti anthu amamkonda choncho waphedwera mnyumba mwakwawo zenizeni zinachitika mnyumbazo palibe amene akudziwa chifukwanso pena anthu akamati ndi Kellyyo ndi amene anachita haya anthu nkupanga Senzo anali ndi anzake awiri mnyumbamo oti anali anzake a iyeyo osati a Kellyyo ayi adangopita chifukwa choti anali ndi Senzoyo koma anzakewo amanenanso zomwezo kunena kuti ya kunabwera okuba ndipo zomwe zinachitika ndizi ndi anthu ena amanena kuti nanga anzakewo chimene anganamire ndi chani nde nkhani zake ndi zovuta kuzimvetsa komanso nkukapeza kuti Kelly anatengana ndi sista wake uja Zandile kupita kwa asing'anga akuti kuti akatsukidwe akachitidwe cleanse kunena kuti mizimu yoyipa ichoke nde aponso anthu amadabwa kuti ah, mizimu yoyipa yanji asing'angawo anaulula nanga si nkhani zotchuka anthu otchuka nawonso ofuna kutchuka eti kuti nde zinthu zake zodabwisa zokhazokha Kelly sanapite nawo kumaliro anambana nde milandu yake ndiyopanda mutu ikamakhalabe ku khoti wiki ndi wiki zili kukhoti zili kukhoti nkhani zake sizikusonya ayi nde zovuta kuti ungazifotokoze kuti bwanji maliro ake anali omvesa chisoni inali ngati state funeral kuti munthu wakaphedwera uko akuti akuba zosamveseseka kuti okuba anji obwera osaba kungobwera kuzamuombera munthu nkuthawa ndipo amatchulidwa anthu ambirimbiri osiyanasiyana kuti iyayi suspect ndi uyu anathawa nyumbayi ndi amene anaombera iyayi mwina kapena mkaziyu ndi amene anatere mwina aliyense amangonena zosiyanasiyana chenicheni mpaka pano sichitani sichidziwika koma ndi momwe anaphedwera ndani Senzo Meyiwa imvani umboni umene anaika nzake wa Senzo ku khoti zikomo kwambiri After us telling my drinks, we went to Kelly's mom's house.
What time did you arrive there at the house of uh, the mother to Kelly Khumalo? endlini kama kaKelly nafika sikhathi sini After five. After a short while after having entered the house,
that was when ngabona umuntu uh, that's when I saw a, eqhamukela emva kwa eqhamuka eh ngizawuqhubeka kanjani but futhi wayengene ngekhishi ngoba waqhamukela nje la kuthina kwi-passage uh, that's where I saw someone which means that this person came into the kitchen because it just appeared ju- just next to us. close to us Eh, kufika ukuthi kunephasage encane laphayana ngabe la muntu wayekela phasage encane noma wayekwi- wayefaka wayese-sitting room bavela kwiphasage le Appear- asekhishini appeared he was coming from the kitchen and then he appeared in that uh, small corridor at first mina ngangiyitshela ukuthi umuntu abamaziyo at first i told myself that it's someone they know

kwase kuya kuba khona isikafu lesenzakalayo between ngoba usenzo uyena owaya na towards yena umfana kuqala lo wayephethe isibhamu base kushwana kushwanela ngasekhishini okay bantu lapho then there was a scuffle because uh, Senzo is the one that then went or proceeded towards this guy that had a firearm and then they were pushing each other towards the kitchen